anthu akufunsa kuti ah, kodi bwana kachamba wa nde ali kuti kuti ayi mmene tinalonjezera mmene timayamba programu iyi ndithu mkulu ameneyi tili naye pakali pano mu studio muno pali zambiri zokuti tikambirane ndikudziwa kuti ambiri angofu- angofikira kufuna kudziwa kuti kodi zamakamera zikuti bwanji koma uh, kondwani kachamba ngwira uh, ndi mkulu ndithu wa kampani ija ya pic malawi amene tikukumbukira mbuyomu Inakangalika ndithu kampani imeneyi motsogolezedwa ndi a Kachamba kuyendayenda kuphunzitsa anthu nkhani zosiyanasiyana zokhuza bizinesi. Koma pakatipa tinaona zii komanso kwa amene timasatira kwambiri nkhani zokhuza social media mkulu ameneyu amaoneka kuti sali ku Malawi kuno Ah, kenako masiku awiri amenewa anazapezeka kuti ali m'malawi momuno mpamene tidafufuza kuti ayi kodi simungabwereko muwafotokozere amalawi kuti zikuti bwanji chitsogolonso tiyende bwanji pomwe tili ndi mtsogoleri wasopano iye ndithu amanyamula flag ya achinyamata kuonesesa kuti achinyamatawa ali nchochita pamene tili ndi boma latsopano kodi malingaliro komanso chiyembekezo cha achinyamata nchotani e, tifunsanso kuti kodi makamera aja zimayenda bwanji musade nkhawa koma ifika nkhanizo nzochuluka angwira mwadzuka bwanji tadzuka bwino kaye anthu ochuluka zedi akuyembekezera amatifunsa kuti koma abweradi ali ku malawi konkuno chifukwa amalawitu nde ali mafunso ochuluka Yes. omwe ena mwa iwo sititha kuwafu- kufunsa koma ambiri ti- tiyesesa kuti tifunse kuti athe ku- muthe kutiyankha tsiku lalero lino munati zii pakatipa Yes. apa osati ngati pic ya Yes, yes. koma ngati angwira mudali kuti Ah, ineyo mmene mwafotokozera of course poyamba ndinali konkuno ku malawi Okay. komano pokhala munthu wa business timayendanso maiko ena ndi ena ndiye pakatipa ndinayenda pa maiko angapo ndinapita ku india ndidachoka ku india ndidapita ku malaysia ndidachoka ku malaysia ndidapita ku singapore Ah, ndithu eh, ngati munthu wa business ngati munthu wa business ndiye apapa tabweranso makamaka tinabwera kuzakhala nawo pamwambo olumbiritsa ah, president anyuwana a dziko lino professor arthur peter mutharika muzibwereranso kapena apa basi mwafika ndithu ah, tiyambe kugwira ntchito pa ground yayi apapa ngakhale kaya tikhale kaya tisakhale kuti sikuti ntchito ikhoza kuyima yayi ntchito izipitirabe ntchito sipangidwa depend on my availability pa ku malawi kapena kuchoka ntchitoyo ithekabe ntchito itheka ndithu ndithu zaka zambuyozi uh, angwira tinakudziwani kwambiri ndi ma innovation osiyanasiyana omwe Yes, mumabwera yes. nawo kuphunzitsa anthu kupanga sopo uh, kaya ndi mafuta njira with locally available resources yes yes uh, kenako tinangoona zii chinachitika nchani well choyamba mwina nditengerepo mwayi kuti mwina ndisanayankhe directly funso limenelo mm. nditayesa kufotokoza kuti nchifukwa chani ndinapanga ngati zimene zija Okay. because uh, wina akhoza kumaona ngati mwina ndi anali chabe ma social events pomwe kwa ife mm. or kwa ineyo Uh, from deep down my heart, it has never been a social event. It was about economic development of this country. ndifotokoze choncho mutati muone nthawi zina zilizonse tikamayankhula za malawi pamabwera nkhani yonena kuti tipange attract ma investors abwere ku malawi kunoko kuti ma business athu apite pamwamba. Ma investors si ma tourists ayi. Tourist ndi munthu oti amangobwera kuzangomwaza ndalama nkumapita. Koma tikati investor, investor samabwera kumwaza ndalama. Investor amabwera kuzayambisa ma business mu dziko ncholinga choti apange ndalama. Koma pamene akupanga ndalama iyeyo, inunso ngati dziko mumapindula kwambiri. Mumapanganso ndalama, amalemba anthu ntchito. nde if you look at that malawi kunoko ma investors tilibe Ambi- ambiri amene tikuona awawa azathu mwina ma chinese ma indians azungu ambiri mwa iwowo ndi azathu kuti nawoso akutakataka limodzi koma ma investors enieni kuti investor wa serious kuti abwera ndiyerekeze akuzayambisa company yo- yopanga mafoni muno akubwera kuzayambisa company yopanga magalimoto akubwera kuzapangisa ma company akuzayamba company yopanga ma tv screens ndi zina ndi zina muona kuti ndochepa apo ayi mu 0.0 percentage nkhani yake nchifukwa chani ndi yonena kuti malawi affordability ya anthu kapezedwe kawo kachuma ndikochepa kwambiri mchizungu timanena kuti gdp per capita gdp ndi chuma cha dziko lonse Ndiye GDP per capita imakhala kuti chuma chija kuchigawa ndi population ya wina aliyense kuti tipeze kuti aliyense ka chuma chake ndi zingati. Ndikhoza kukuuzani kuti akati munthu wosauka kwambiri pa dziko lapansi, munthu wosauka kwambiri pa dziko lapansi, GDP per capita yo imakhala 1100 US dollars. A Malawi, a Malawi tikuyankhula panopa 400 chakuti panopa. us dollars nthawi ya profesa arthur peter mutharika first term Yes. inayamba kukwera tinali ma 400 kenako 500 kenako 600 kuona ti- tikusunthako bolani ku 1100 koma pakatipa tikufotokoza pano tinayamba kutaniso Kutsika. kutsika panakuya pa ma 400 chakuti ndi nkhani ndi yonena kuti investor amaona affordability chifukwa gdp per capita imaonesa kuti anthu awo akhoza kukwanisa kukagula katundu kapena sakatani sakwanisa ndiye ndi investor wanji angachoke uko kuzaika chuma chake chambirimbiri mu dziko loti anthu wo affordability yawo GDP per capita yo ndiyochepa sakwanisa ingakhale inuyo bwana kukupasani 10 billion mupite ku dziko lina loti anthu kumeneko ndi njala ndalama alibe ati mukambise company akagule zinthu zo ndani Palibe. ndiye affordability yo timaikweza bwanji GDP per, GDP per capita kuti ikwere imachoka ku GDP, chuma cha dziko, and GDP yo kuwerengetsera kwake kumakhala katundu amene dziko lija akutani, akupanga, finished products, osati kuyamba ndi kusiyira panjira, GDP that is total uh, goods, finished goods amene mwapanga. Ndiye zimene zija mukapanga zochuluka, GDP imakwera, ndikuti affordability ija imakwera. Munthu kunjako amaona kuti ah, kodi anthu awawa affordability yawo GDP per capita pano ili pa 2000 US dollars, 3000 eh, ah, tipite kuti kumeneko ndi ma training aja timapanga aja manufacturing aja timapanga aja kuphunzitsa anthu kuti ayambe kupanga timafuna kuti gdp yathu ngati dziko itani Ikwere. ikwere I see. chifukwa tikakhala ndi ma- ndi ma finished goods am- ochuluka mu dziko ndiye per capita ikula ndiye kuti makampani akuluakulu aja amapanga manufacture kunja ayamba kuona nga malawi ngati a good destination place kuti akutiko gdp yawo ikuku- ikukula kwambiri nchifukwa chake zimatikhuza kwambiri pano pakuona kuti ayamba kutani kutsika yamba kutsika eh? Ah, what is happening tikayankhula za misewu bwana misewu ndi ma social services These are, thi- this is a responsibility of a government to provide good roads it's a responsibility of the government to provide eh, mankhwala kuchipatala you cannot bring mankhwala kuchipatala and then clap hands kuti apanga chitukuko no that's a, nes- that's a necessity you are financed for that Koma tikamayankhula zoti mwayambisa company yopanga zinthu, mwapanga, mwapeleka ndalama kwa achinyamata, mwapeleka ma equipment kwa achinyamata ayamba kupanga zinthu dziko GDP yayamba kukula, chimenecho ndiye chitukuko chimene tikufotokozacho. We should be very clear on that one. koma apo mwafotokoza ndithu mwasatanesatane mmene ntchito imene ija ingathandizire ndithu kuti ah, GDP yathu ikwere komanso kuti amalawi azikhala ndi ndalama mthumba ndi nkhani yaikulu imene. Kwambiri. Eh, kuso- ndi- akakhala ndi ndalama mthumba ndiye kuti akwanisa kugula chimanga amene kwa basi nawo chetechete wanu anadabwitsa amalawi ambiri kuti ah, mkulu ujatu ananyamuka bwino kwambiri kenako anazangoti zii alipo anakufinyani zofinyazo zimakhalapo zambiri choyamba ndikhoza kufotokoza kuti timalandira ngakhale ma threats kumene Oh, oh. Eh, ndikukumbuka nthawi inakenso titapanga training yoyamba ku Chilobwe ku, ku, uh, ku ya, no, it was here in Blantyre yeah? mm. yachiwiri tinapanga ku Lilongwe ku BICC yachitatu tinapanga ku Mzuzu mm -hmm. tikapanga ya namba 4 ku Mangochi tinalandirapo ndithu mawu oti opseza In fact panalinso ma politicians ena amene anatipeza kumene kuti "Ah, kodi inu mufuna mufuna kuima mufuna za ndale Oh, apart from kuti mukuthandiza achinyamata anthu ena amaona ngati mufuna udindo pano tili live pa kamera yes ndipo anthu amene timagwira nawo ntchito ku office popularity kwathu ija imaopsa eh. anthu amene timagwira nawo ntchito ku office kwathu ku pic izi zakho zotsimikiza mpaka tinapanga khanso trading ya ku mangochi atatisina khutu so ena azathu ena achitenso kuti akulwe ah, uko musapite kaye chifukwa choti samasiyanisa pakati pa chitukuko ndi zandale so that was one of the reason why tinapanga choncho chachiwiriso apart from that project yonse ija it was self financing E, tikhoza kuthokoza FDH Bank inatithandizako kulipira venue ya BICC ndi ku Mzuzu, training ya ku Mzuzu kuja. It was FDH Bank inatilipirako venue. Koma if you talk about the entire programs, talk of ma transport kaya malo, chifukwa sitimalipirisa ma raw materials ophunzisira, chakudya anthu akagone, tiyende ma fuel, all that was self financing. sikuti timadandaula koma you can see if you are self financing a project pamakhala ma limitations sungapange dziko lonse and sungapange nthawi yaitali so zinthu ziwiri izizi really affected our progress in other ways mumafunika ndithu support maybe from government kuti project ija ipitirire of course uh, government ndi machinery yaikulu kwambiri and we engaged government kuti uh, mwina athandizireso kuti zinthu zipite pachani Pats- patsogolo we have met them several times uh, they assured kuti tigwira ntchito limodzi uh, koma mmene tafotokozera uh, ma technical guys ena konkuja kof- zimachita kuoneka kuti yayi apapa tanyamuka ndithu kuti zinthuzi tikapanga bwino koma politics always come into play kupeza kuti zinthu zija osatani osalongosoka ndikufotokoza pano pali ma mou ena amene anasayinidwa ndi aku akuboma konkuja nthawi ya manufacturing iyeyi koma mupezeka kuti konkuja ena they are very happy akamapanga import katundu kunja than kuti za mommuno malawi kupita chitsogolo 16 september mbiri ina ya dziko la malawi yalembedwa tili ndi mtsogoleri watsopano wa chinamba 7 mm -hmm. ngati pic malawi tiyende bwanji well, choyamba ineyo personally ndi ndi chikhulupiriro kwambiri ndi administration yanyuwaniyi kwambiri chifukwa chonena kuti ingakhale ife a pic isanayambe administration iyi itayamba kale zinthu zina zimene zimafanana ndi vision imene ife tinali nayo ngati a pic ndikhoza kupereka chitsanzo introduction ya neef eh, nthawi imene ili medef The idea yake inali financing ma entrepreneurs amene akutani azituluka mu dziko because you cannot just train wina wake and by the end of the day that person does not have finances oti agule machine ayambeko but they introduced that so you can see kunena kuti clearly vision yoyo anali nayo you're talking about introduction ya ma community colleges across malawi kuyambira kuchitipa mpaka kuti ukoko I- i- kutengera anthu amene sanapite kwambiri patsogolo ndi sukulu nawonso akhale ndi ma skills its just an issue of incorporating some of these uh, trainings amene ndikufotokozawa into those community colleges and ma technical colleges so ndili ndi chikhulupiriro chachikulu kwambiri kunena kuti this new administration um, has a lot uh, kupanga kupitiriza os- not kuyamba yayi kupitiriza pamene Zomwe aziyamba anas- nthawi ina. exactly because they were in the right track honestly speaking they, are, they were on the, on- in the right track the only challenge inabwerapo ndi yonena kuti you know malawian politics timapakapaka matope kwambiri kumunyazitsa munthu what and what but god is a god of restoration he has restored them back Okay, and I'm happy for that. So You are happy for that. With Ve- emphasis. 100% happy. Okay, that, um, uh, that's why I left Singapore to where kunokoza khana pa mwam because I love and I respect this administration kwambiri. Andi masomphenya akuluakulu. Okay. Uh, siningakhale pano pa- talk of uh, look at the few years imene takhala ngati Malawi from uh, Prof Bingu wa Mutharika, you talk of Reserve Bank ku Mzuzu, nkhokwe za mafuta, nkhokwe za chimanga, BICC, Bingu Stadium, uh, nzambirimbiri zoti you cannot just list them down. Okay. Ndiye chimene ndikuyembekeza ineyo kwambiri nchonena kuti kumbali ya manufacturing ukuku ndikumene ndi, ndikupempha kwambiri kuti ukuku kokha Tiikeko nzeru kwambiri we need Malawian owned factories. Ma graduates tili nawo awawa achoka ma university ambirimbiri akungokhala awawa tiyeni tiwaike pamodzi kuwapanga train apatsidwe ma equipment ndi ka working capital ayambeko zinthu izizi tikangopanga tokha dziko ilili lisintha ntchito tilembana tokhatokha. Munali ku Singapore. Yes yes. The president always says. dream yawo ndiyoti malawi asakhale ngati singapore what is special about singapore you've been there well singapore bwana ndi dziko lina lake lonena kuti eh, standard of living i think, I think the president does not necessarily talk about eh, um, chilichonse like the way singapore is kuti malawi akhoza kukhala uh, chimodzimodzi ndi singapore because it will take, it, it will take years honestly speaking Yeah, yeah, yeah. singapore ndi dziko loti lili patali kwambiri si, si, you cannot compare ndi maiko ambirimbiri okay but From my understanding when he says I want Malawi to be like Singapore the first thing that comes in my mind is he has got that vision yonena kuti standard of living ya Malawi ikhale ngati Singapore. What's the standard of living ya Singapore? Bwana Singapore ndi zonena kuti uh, income levels ya anthu is very very high kantchito kakang'ono koma ndalama zimene amalipiridwa zambirimbiri ndikhoza kufotokoza kuti mwina masalaries a anthu onena kuti akuyamba kumene ntchito kulowa mu government ukawapanga convert ku Malawian kwacha mwina tikuyankhula za 35 million kwacha yoti olo CEO wa ku Malawi salandira Ee, zimenezo abwana ndi dziko lina lake Yeah, and then see. number two you are talking about the discipline ili kumeneko Ah. bwana kuli discipline yonena kuti anthu they are responsible sungangotaya chinthu panja you will not wait for the police nzika yomweyo ndi imene ikupange discipline

inu ndi bakili muluzi tv ndipo uh, mwafunsa bwino kwambiri and i Eh. want to make it very clear i'm not okay okay ine si bakili muluzi tv ndi chifukwa chani anthu akupanganisa associate inu ndi bakili muluzi i think maybe because uh, some of the elements amene ndima- ndimapanga uh, akhoza kufananako ndi iyeyo because number one if you look at bakili muluzi tv he has always supported the current leadership i do the same

okay inenso i will do the same because eh, sindimafuna for example nthawi ya zisankho kuti wina abere zisankho uh, chifukwa kunali zinthu zambirimbiri wina alande ufulu wa malawi so ngati mzika inenso i took an initiative to, to, to, to come in and say no ndi dziko lathu let's do something okay what i will never do like what my colleague uh, wa Bakili Muluzi TV uh, would do uh, is that uh, ine sindimabisala number one identity okay that's why my page is verified verified that is uh, id ndinatumizako akakhale facebook ku id ndi cholinga choti ndikamaponya zinthu i should be responsible for whatever i'm doing ngati ndikunama ngati ndikupeka nkhani someone should be able to say you did this because it's an official page sichigoba ine sichigoba and i always mention my name ok number 2 i will not go personal Eh, ndi nthawi zina mwaona bakili muluzi tv chinoto eh, wa hiv amamwa mankhwala watandwa chifukwa makhala kuti akufotokoza zambiri i will never go personal kuyamba kumuyankhula munthu za family yake kaya amagonana ndi uyu kaya amatani ndi uyu akulu aja ndiona kuti samasankha iweyo ukumva bwanji mthupi zako ndi issue based ineyo mine is issue based ndimangotengako ishuyo ndikuipanga kuti munthuyo Akhoza kubwera kuzapanga refute abwere ndikunena kuti ndikupanga refutes ndiye ndimakhala kuti am conscious knowing kuti munthu uyu ali ndi family ali ndi ana ali ndi mkazi sindingangolemba zimene ndingalembe koma ndilembe zinthu in relation to governance so once again am not Bakili Muluzi TV and I will never be and I have no idea how that came into operation and how it is run koma Kondwani Kachamba page That is my page and that is me. angwira makamera mudaponya pati oti kakachitika ka mwaponya Kakachi- chisankho chonse chija anthu kuti amve zinthu amadikira peji ya a Kondwani Kachamba Ngwira makamera mudatsi- mudasiya pati Well, if you expose your security, then it's no longer security. Choyamba. The most Si- important simuulula chinsinsi moku- monena kuti lero we live in the world of technology bwana Chabwino. okay we live in the world of technology and uh, uh, i- advantage ya ya technology yoyamba timaona kuti imakupangisa kuziwa zinthu or have access to zinthu zina zimene basically sukanaziwa sukanaziona without technology

chifukwa ngati ndilembe zoti sizili kumenekoko then it becomes propaganda and that's dangerous because information can bring chaos in a country so am a responsible citizen ndikaona ndikamalemba it's something that is verified so you're sure kuti zimene mmapanga post mnthawi uh, ya after 16 september pa zisankho zija chilichonse ndithu it was verified zimakhala zoona ngati alipo wina amene akhoza kunena kuti this was not right am here this is kachamba anene kuti ichichi was not right ichichi munapanga chani because i don't just lie it, i verify information i'm a responsible citizen by the way okay i'm a responsible citizen by the way um, I, I, I am an entrepreneur i should not destroy my business with propaganda because the moment ndiyapa ma issues onena kuti ndaboza watandwati i will destroy my character and if my character is destroyed i will not find business in malawi am a consultant okay we have a microfinance Timali- timapasa- timapereka ngongole kwa anthu our offices in namiwawa tili ma business ena ndi ena if i as the leader ndikupezeka kuti ndayamba ma propaganda zinthu zoti apa- anthu apanga verify sizenizeni then that destroys me why should i do that 16 september yapita makamera apita tajambula chisankho ma tally sheet ndi zina zoterozo tiyenda motani what is next azikondwani well makamera sanapite completely we cannot completely say ma makamera apita mwina funso lina inu mukwanisa kumanena kuti kwakuti kuli zakuti mupitiriza kupanga zimenezi chifukwa mwanenesa ndithu motsimikiza kunena boma ili ndi mmalikonda zedi mukwanisa ma checks and balances kupanga boma ili Kapena mwina timva posachedwapa kuti a Ngwira kukhala ngati ndi nduna ya trade ukuku. Nde basi makamera aja adatsekera pompo. Well, tsogolo la munthu amaziwa ndi mulungu Definitely. that's the first thing i cannot predict what comes tomorrow but what i can assure you is that ineyo i'm not that kind of a guy amene wina akhoza kundiika mthumba kunena kuti usayankhule and let me tell you kunena kuti i don't rush kubwera ku public ndikufotokoza if i spot a mistake even the previous government will tell you kunena kuti tikaona vuto choyamba we first engage that officer bwana ye

The past government will tell you we had some investors amene anabwera from India and timafuna tipange process ma legumes it was 12 billion kwacha project Wow. okay they came here in malawi they made the administration here in malawi and nkhani yake lero ngoti angopereka malo onena kuti tiyike ma factories tiyambe kupanga process and ma investors omwe aja anabwera kunena kuti "Eh, zimene atiuza ukuku ah, amatiuza kuti project ili bwino koma we should not we should work with the akuchipani not necessarily anthu ngati inuyo amene simuli kuchipani so ifeyo we know you we don't know these guys we are going back you see panali inakeso tinapangaso tinabweresaso makampani inakeso opanga ma windscreen mm. amagalimoto ndi ma spanel amagalimoto mm. kuwabweresa ku malawi kunoko kufika ndithu kufika the same thing I- amatiuzatu kuti achipani alowemo mkatimo not this so those are the things zimene zimaononga dziko but you never saw me write anywhere on social media because i was not after emb emb eh, eh, embarrassing them timayankhulana kaye mka- mu- Mkatikati momo. mkatikati muja inwa bwana sikuti i was working with them no but i was always open as my leaders

zikukhala ngati kuti anthu sakumvetsetsa maybe mu- zili pati zimenezi Okay, I, I, the, the first thing is that uh, ineyo I don't promise something that I will not do. Okay? nthawi ya cyclone freddy ndinanena kuti anthu amene akuvutika pokhala ndiwamangira nyumba anthu 100 okay aliyense nyumba yake yake amene makamaka chifukwa- chisochita ndigwira kwambiri and in 6 months

ma scholarship awawa is something that I've always been doing sikuti ndayamba panopa yayi koma kungoti I've never made it quite public koma amene amanditsatira ineyo akudziwa kuti ndili ndi group even pa telegram channel yeah, it has got more than 30000 people amene takhala limodzi for the past 2 years akuziwa ambiri pamenepopo ndawapezerapo ma scholarship anyamuka apita ku school ena tikupezabe i can assure you kunena kuti withdrawing yake ija sinali kupanga withdraw scholarship nditanena kunena kuti akawina apm tiwa- tithandizira ma scholarship anthu 1000 immediately anthu anayamba kutitumizira ma ma cv awo ma degree Yes. awo jet- so no no no no no si sindikutanthauza kuti panopa tayamba ndinanena kuti akayamba bwana the first three months why why the first three months

onena kuti takwape sitimalipiritsanso yayi So you do chicho semakonda free free free why? okay that's the, that's the thing the thing is that um, uh, kwa ineyo is a service okay the, i've got activities zimene zimandibwesera ndalama the income generating activities the car hire the loyal, Mon- loyal diamonds car hire those are my businesses zimene zimandibwesera ndalama okay i've got the consultancies komano how do i pay back to my country how can, do i contribute to my country

mudayesesa ndithu mudali mmodzi mwa anthu omwe mudafunisisa ndithu kuti uh, boma ili lilowe mboma Yes, yes. Eh, either you be in or out koma inuyo ndithu anthu akuyang'anani kwambiri ndathokoza mungauze chani kuapatsa chilimbikiso achinyamata pamene tikunena kuti tili ndiso ndi zaka 5 zina zomwe zikubwera za administration imeneyi choyamba ndithokoze achinyamata chifukwa anamvesa pakatipo even without eh, emphasis yayikulu anaziwa kuti ananamizidwa because that previous gen, uh, uh, regime honestly speaking uh, inafika ina inagwirisa ntchito propaganda okay kuwapaka matope kuwanamizira anthu zoyipa za chanichani to the point oti wina aliyense amaona the, previ, the, amaona the blue party apm ngati asatana oyipa kwambiri Ok tizakudya katatu pa tsiku talk of thumba la 4000 talk of ntchito 1 billion zinthu zambirimbiri kuyankhula nthawi zambirimbiri zimene achinyamata sanakhale pansi kuganiza patali kuti is this doable is this possible by the end of the day where did we find ourselves Nazizimuka achinyamata anapezeka kuona kuti thumba la chimanga lili pa 120000 fertilizer 107 so it's a good lesson anyway it's a lesson learned kutanthauza kuti Ena amene ankazitcha ngati a mabungwe nthawi imeneyoyo ngati omenyera ufulu achinyamata nazizimuka kupeza kuti aah akuti ndi ndi adindoso achipani ndi ndi anduna awaso ndi aujeni ah kani anthu anali department imodzi sitimaziwa so it's a good lesson chifukwa panopa they cannot use those schemes again sangabwereso wina kuwanamizaso kwa paka aziona achinyamata aphunzira ndiye chimene ndikuwapempha choyamba chonena kuti they should use judgement Asamangova munthu akabwera ndi maboza umu ndi umu ayi that's number one because now atibwezeretsa kumbuyo okay atibwezeretsa kumbuyo than pamene tinali tinali nthawi imeneyoyo kugula ka sienta timatha kugula 4 million kwacha 3 million kwacha sienta galimoto wagula panopa sungagule thi- sienta 3 million ayi tikuyankhula za 20 something million kwacha galimoto yolongosoka nthawi imeneyo timagula 20 million yaikulu yabwino panopa is 200 something million nde chachiwiri achinyamata

Akhonza? Eh, bwana. anthu ena ali ndi mantha kuti koma na mmene zasokonekerera zinthuzi akukamba kuti za f4 nkhani ya fuelo fertilizer Ayi, bwana. nkhani pali ndithu anthu ali ndi mantha kuti koma zimenezi nzotheka ndithu akuyankhula za proven leadership so I'll give you they have proven that one nthawi imene amalowa ndi- ah, pa- pali president joyce banda inflation anayipeza ili bwanji 20 something anayitsitsatu kubwera ku 9 percent anthu ake ndi ati ndomwewa sikuti ndi timu ina yayi ndi blue party yomweyi nduna zake ndi zomwezi zinatsitsa inflation from 20 something to 9% anakwanisa ndi ngati anakwanisa chimene akanikire panopa ndi chani anthu ake omwewo apm ake ndi yemweyo you are talking of nduna zake uh, a Mwanamvekha ndi omwewa you, you understand it so I have got to, oh, that, i know this kind of group ndi anthu oti capacity ali nayo Ok of course mu boma sizimalephera kupeza kuti ma mistakes here Sure, and there yeah, sure. you cannot even ineyo ndili ndi ma mistakes ambirimbiri but ubwino wake ngochuluka kwambiri kusiyana ndi tima mistakes Zofoka. timene tikhoza kukhalapo so i have that hope ndiye chonde pamene chuma akukonza akangoti akukonza achinyamata tidzuke ndikuyamba kuthamangathamanga business koma bomalo kudusira kunifi kucha ndikanapempha kuti liunike kwambiri achinyamata youth We need active youth in this country. Tikati achinyamata osati kusewera bawo basi kuimba nyimbo kuvina ati youth development. I don't want that. achinyamata tifuna o- okhala active kuvina. business. Yes, we want active youth ma business azithamanga. Ndithu bwana. malinga ndi nthawi mungamalize motani mwinanso ndikukhulupirira kuti anthu a- ali mchembekezo atamva mawu anu omwe a- mungamalize nawo pa nthawi ino Wa- mwina kungopanga ngati summarize pa zinthu Chabwino. zonse zomwe takhala tikukambirana Choyamba, I have to congratulate the State President, His Excellency Professor Peter Mutharika, and uh, uh, the Vice President, uh, Dr. Jane Ansah, SC. Congratulations. It was not easy. Anapakidwa matope kwambiri, ku- kuikidwa zinthu zosakhala bwino here and there, but God was still with them and they, He has restored them. So congratulations on that. Secondly ndiyamikirenso a Malawi ambiri across Malawi kuyambira Chitipa mpaka Nsanje anatuluka anavota ndipo anavota mofanana taliphula dziko lathu pa moto. Taliphula pa moto? Ah bwana taliphula dziko pa moto. Abwana nanga kusogolo kuno feteleza akanakhala bwanji Eh, chimanga chikanakhala bwanji tiziyankhula chilungamo. Okay sindimabisa tiziyankhula chilungamo. Chabwino. Okay. Then china momaliza chonena kuti chonde tiyeni tigwire tiyeni tilimbikise ku, uh, kuyanjana papatipa panabwera kwambiri ma statement ogawa mitundu mm. ndimaona makampeni mafumu ena Eh, ndikupereka chisanzo ngati ku central region mfumu inake kasungu ndi kulilongwe mati ife tangopanga mumaona ma clip a akudutsadutsa ife tizingosapota mchewa nzathu Winakenso anadzayankhulanso ife, ife tizingoyang'ana pamene pali wakwathu mzathu. Zimene zija zimagawa mtundu, chifukwa mtati muone mmene avotera, kwina kulikonse tavota motani? Mofanana. Ndiye kufunika ma programs oyanjanisa mitundu, onena kuti tifute zizo, One Malawi zimenezo, basi. one Malawi. Yes. Pake ndimapempha kwambiri kuti ngati nkotheka tikhale ndi ah, cultural day pachaka imodzi. Cultural day financed by government, mitundu yonse ya Malawi ibwere pamodzi, kupangira pamodzi kenako tizipita. That does not mean atumbuka, achewa, mlakho sangapange pa iwo okha iyayi, akhoza kumapanga amene angapangire koma at least tikhale ndi imodzi yoti wina yense atani abwere. Mafumu a Chichewa, mafumu a, a, a Chilomwe, a Chitumbuka ndikuti aliyense we need that one. because ka division anabwesa pakatipa sikabwino and kusogolo uku kakhoza kutisokoneza and ma ma ma book athu ana a primary tiyambe kuphunzira za unity pamenepo ndiye kuti tikhoza. ine ndinyadire kwabasi Zikomo kwambiri, sir. mudafika tsiku la lero Ndathokoza kwambiri. ndikukhulupira kuti amalawi asangalala kwabasi kuti akumvani chifukwa samadziwa kuti kodi ameneyudi ali ku malawi apa asimikiza ndithu kuti yayi ngati wafika pa good morning malawi ndiye kuti alipo amwene ndikufunireni zabwino zonse zikomo kwambiri sir mmenemo ndi mmene ndachezera ndi mkulu wa kampani ya pic malawi yemwe ndi kondwani kachamba ngwira ambiri ndithu adali nchidwi kuti amvesere eh, nkhani zomwe mkulu ameneyi abwere nazo maka kodi anenetsa kuti ayi Iwo si bakili muluzi tv iyayi chifukwa anthu amapanga associate zimenezi ndi zina zotero kuti kodi makamerawo adasiya pati ndi zina zotero.